anyị atọpere ụlọ ihe niile ahụ anyị ji ee, anyị bu ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị ee, a ga na-ewefute ya ofu

Francis nwere ike kpọọ ya maazị Okwi eh, na mkpọbiri Francis Mama Africa Igbo anyị zuru ka e mee Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m unu mụọnụ zụọnụ ụmụ unu ga-azụ unu nke a bụ ekpere anyị na-ekpe kwa ụtụtụ ọbụla etu anyị si ekpe na-agọ ya bụ ọfọ ka ọ ga-esi rie n'aha Jizọs ana m asị gị Ee, nnọọ na agụpe ụzọ agụpe ọnụ nke ụtụtụ tata. Ee, ọ bụrụ na ee, i chetara, a sị m na Chineke ga-edebe gị ndụ. Gị bụ onye dị ndụ, ọ Chineke emezugonụ nkwa ahụ o kwere anyị na ị ga-adị ndụ n'ala ndị dị ndụ, wee kwupụta ịdị mma Chineke, mmeso ọma Chineke ee, na ndụ gị. Ya bụ na ana m asị gị ebe ọ bụla ị nọ ugbu a, bido towe Chineke, nyebe ya otuto maka ọ dịghị ofere Ee, o nwere ihe otu onye na-eme mmemme na igwe okwu kwuru n'ụtụtụ tata m getere. Ọ sị na onye gara rahụ ụra, ya bụ ị lakpuru n'abalị ụnyaahụ, na oge ahụ ị tọgbọrọ n'elu akwa na ị bụgoro onye nwụrụ anwụ. Mana Chineke mere gịnị? Siri n'ọnwụ wee mee gịnị? Wee bilie gị. Ya bụ na onye a na-akọwa na ndị ni ụbọchị ọbụla ị ba ị lakpuru n'ụra, na onye mmadụ na-atọgbọrọ dịka onye nwụrụ anwụ. Ụfọdụ na-esi ebe ahụ Agaghị ebili, ụfọdụ esi ebe ahụ bilie. Gịnwa biliri n'ụtụtụ tata na-ekiri m, na-ege ihe m na-ekwu, ee, ọ bụ ihe tụrụ Chineke mmamma. Ana m asị gị nnọọ. Ee, ana m asịkwa Chineke daalụ maka idebe anyị ncha ndụ. Ee, tata bụ ụbọchị ọma Chineke kwọrọ aka kee. Ee, dịka ọ na-adị, agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ, mmemme anyị ji na-ewepụtagasị ọtụtụ ihe na-enyere anyị aka na ndụ ga-ahaziri anyị ndụ. Ee, onye amaghị ibe ezie, Eleghị anya, otu ihe a ga-ekwu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ a ga-ekwu abụrụ ihe ị na-amaghị na mbụ, ị mụta ya mbọchị ahụ, gbakwere na nke ị mụtara. Ọ dị mma, aha m bụ ee Maazị Okwi Francis Idenyi. Na nke taa, anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche. Ee, ị mara a sị na ee na ọ bụ nwoke ee nwe ụwa mana ọ nwaanyị ji ụwa. Ama m ị ghọtara ya. Nwoke nwe ụwa, a ụwa nwoke, ee men's world n'asụsụ Bekee. Mana Ọ ndị ji ụwa, jide ha, jide ụwa na, na, n'ebe niile. Ha, ha makwụrụ ụwa amakwụrụ. Ha tọdoro ya n'olu ka ha tọgbuo ya. Ha, otu ọ bụla e si mara mmadụ ji ejide mmadụ, ọ wụ ụmụ nwanyị ji ụwa. Ị sịkwa na ọ asị, kpọọ anyị n'ekwentị, ị sị na ọ bụrụ eziokwu ka m na-ekwu. Dị ka ọ dị, ee, ụmụ nwanyị juru eju bara abara. Onye ọbịa, nọ ya. Anyị ga-eme ka unu ghọta onye ọ bụ. Mana onye mụ na ya ga-ahazi ihe mmemme n'ụbọchị nke taa nọkwa ya. M ga-enyefe ya ohere a ka o kelee ndị Igbo. Nwaada, Nne, biko, kelee ndị Igbo. Ndị Igbo, daalụ nụ. Aha mụnwa bụkwa Florence Achudume. eh, flọflọ eh, flọflọ flọflọ nọ ya eh, ọ bụrụ na anyị jee ezumike chigata azụ anyị ana-ekwupụ gosi gị onye bụrụ onye bịara anyị onye ọbịa ọ kọwaa onwe ya kelee ndị Igbo dịka nwa afọ Igbo anyị eburuzie egwu gwa unu ihe anyị ji mere isiokwu mana ọ bụ mgbe anyị jere ya bụ ezumike azụmahịa chigata azụ anyị jikwa ohere ahụ na-akwacha akpịrị eh, ka olu anyị nwee ike ịda gengem apụla n'igwe onyonyo gị maka na otu ntabi anya anyị ga-echigata azụ
anyị atọpere ụlọ Nsogbu ihe adị. niile aha anyị ji ee, anyị bu ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị ee, a ga na-ewepụta ya ofu nne nwa nwoke Ee, anụ ka m si kwuo ya nwa Eze nna takwanụ ọjị a n'otu ka anyị bụ ụmụaka gị taa nya n'ibe n'afa Kraịst Onyenwe anyị
anyị abịakwa ọzọ na ya bụ a gụpụ ụzọ a gụpụ ọnụ aha m bụ Ọbịageli Ihejirika aha m ka bụ Okwudịrịchukwu Francis nwere ike kpọọ ya maazị Okwii eh, na mkpọbiri Francis Ibe mama afrịka igbo anyị zuru ka e mee
ọ dị mma dịka anyị gwara unu tupu anyị aga ya bụ obere ezumike azụmahịa anyị na-ekwu na eh, anyị nwere onye ọbịa biko ana m enyefe ohere a ka nwaada eh, gwa anyị onye ọ bụ aha ya ebe o si bịa ebe o si n'ala Igbo ka ndị be ha makwara na ha nwere onye dịka ya nwere ike ikwunwu okwu maọbụ ịpụta n'igwe onyonyo ehe ee ọ ga-ejikwa ohere ahụ gwa anyị ma o nwere nke a na-etu ya ihe ọ na-eme nke ọma nne biko kelee ndị Igbo maka ha chọrọ ịma onye anyị na ya nọ n'ọgbọ
Aha m bụ Nwaada Chinyere Roseline Obiọha. Esi m Akọkwa nke dị na Ideatọ North Local Government, Imo Steeti. Ada ọma si Ideatọ, ụnụ anụgo n'olu ya. Ee, gị bụ onye ọma na-ekiri anyị, ee, Chinyere. Ee, ọ bụrụ na ọ masịrị gị, masịkwa Chukwu, Chukwu nwekwara ike inye gị ya maka na ọ ka dịkwa ọ ka nọkwa n'egwu unu anụgo n'aha ya ọ bụghị oriakụ ọwụ nwaada gosiri na aka ejidebeghị ya ọ sịkwa m rere ya ahịa ahụ kama na ụka bụ nkasa nkasa ọ dị mma eh, dịka m gwara unu na anyị chigata azụ ngwa ngwa onye ọbịa anyị kọwachara onye ọ bụ na anyị ga-atọpere unu ihe anyị ji bịa Anyị ga-esi wepụrụ unu akụ oyibo nsugbe. Anyị ga-eme ka unu ghọta ihe anyị ji n'aka maọbụ akpụ n'ọnụ, okwu akpụ n'ọnụ. Ugbu a, ee, okwu akpụ n'ọnụ bụ ihe gbasatara ntuliaka a ga-eme na ee, afọ ọzọ, ntuliaka onyeisiala, ntuliaka ma họpụta onye ga-achị obodo anyị gbaa gburugburu nakwa ndị ga-achị steeti gasị nakwa ndị ga-anọchite anya obodo n'ụlọ omeiwu ukwu nakwa ụlọ omeiwu nke steeti dịgasị iche iche nakwa ndị ee kanselọs ihe ndị a niile bụ ihe a ga-eme n'afọ na-abịa abịa anyị wee wepụta isiokwu gbara ọkpụrụkpụ n'ụtụtụ a ya bụ mkpa ọ dị ee gị nwee nweta akwụkwọ ntuli aka gị nke nwa bekee kpọrọ voters card ya bụ mkpa ọ dị na gị onwe gị ma onwe m anyị dum nwetara akwụkwọ anyị ga-eji mee ntuliaka. Ntuliaka bụ usoro e ji ahọpụta ndị ga-achị achị. Ya bụ na nke taa, ihe a ka anyị wepụtara maka mkpa ọ dị maka ee ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchịkọba ma ọ bụ ndị na-achịkọba ya bụ ntuliaka n'ala anyị nke nwa bekee kpọrọ Independent eh, National Electoral Commission, ya bụ INEC ekwuola na a ga-enye ugbu a kwesịrị ịkwụsị ụnyaahụ mgbe ọnwa nke ise gbara mkpụrụ abalị iri atọ mana n'ihi ya bụ nwanne ụnyaahụ mana n'ihi ọtụtụ mkpu ndị mmadụ na-eti ka enyekwuo oge maka na ọtụtụ agbatabeghị Ọtụtụ bụ ndị nke ha mebigoro, ha chọrọ ka a gaa mezie. Ọtụtụ bụ ndị na-achọghọzi maọbụ na-ebighọzi ebe ha nọrọ gbata ya bụ akwụkwọ eji eme ntuli aka mana ha ee chọrọ akwa- akwafeela ebe ọzọ. Ọ dị mkpa na ha gbanwere ee gosi na ha gbanweela ebe ha bi ka e nwee ike ka ha nwee ike inwe ohere ya bụ nhọpụta a ga-eme ntuli aka n'oge nhọpụta anwa. Ya bụ na nke taa ee nwaada ya bụ nwaada nke ọzọ nnukwute nwaada maka enwere obere nwaada nwee nnukwu nwaada ee Flo Flo biko ị ga-akọwara anyị ihe bụ ya bụ akwụkwọ ntuliaka gịnị bụ akwụkwọ ntuliaka ha na-ekwu maka ya hmm, daalụ maazị hmm. akwụkwọ ntuliaka A na-ekwu maka ya bụ ihe ndị bekee kpọ voters card.
Eji m nke gị. Eji m ya.
Ọ nọ ebe a. Ihe a na-akpọ voters card.
A chọrọ ka ndị mmadụ niile hmm. ma ndị Igbo ma ebe n'ebe i si hmm. unu nweta ihe a ka unu vootu onye unu nwe n'obi unu buru obi unu chọrọ hmm. ivotu ọ ya ka a na-akpọ voters card Ee. onye ọbụla nweta ya n'ọdụ onye ọbịa anyị maka e- etozughị oke ikwu ihe gbasatara ee, mkpa ọ dị ije nweta akwụkwọ ntuliaka ma ọ bụrụ na ị nweghị nke gị ị nwere nke gị gosi- Enwere- ngwa gosi enwere ụwa nke m. niile ụwa niile hụ ya N'elu ya, enwere m nke m. Ee, Nekwa ya. o na-ahụ gị ya oge bụ onye na- na-ekiri anyị hụrụ ya ọ dị mma mụ onwe m bụ onye isi ọkanga ee lekwa nke m o unu hụrụ nke m Unu hụrụ ya ka ọ mara mma nwe ị fụgo ya anyị ncha niile nwere ya ee kịta anyị gosigoro gị bụ onye na-ekiri anyị ihe bụ akwụkwọ ntuli aka ya voters card nke a bụ na e sepụtara ya n'onyonyo na anyị ji na-afụ ya live ma ọ bụrụ ndị sụrụ bekee hmm. na anyị nwechara ya n'otu n'otu hmm. gosiri na aka enyego anyị ikikere ikwu mkpa ọ dị hmm. ee inweta ya bụ akwụkwọ ntụliaka nwaada Chinyere ee ọ ga-asọ m ka ị gwa ndị ọha na eze ee etu a ga-esi enweta ya bụ akwụkwọ ntụliaka maka ọ bụhọnụ n'ụlọ ọrụ anyị ebe a ka a ga-abịa nweta Mba. Ee,
okay a na-ekwu maka ka a ga-esi nweta akwụkwọ ntụliaka nke a na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa ọ bụrụ na ị nwetebero um, akwụkwọ ntụliaka nke gị ọ ọ dị ụzọ ịbụ- ụzọ ịbụọ ị ga-esi nweta ya Nke izizi mbụ, ị ya aga na wọd, that is na local government wọd nke kacha dịrị gị nso, nke ị ya aganwu tụọ vootu mbọchị a na-atụ. Gaa ebe ahụ gaa rejistaa. Ọ bụrụ na ị rejistaa, a ga-agwa gị mgbe ị ya abịakwa were ya. Ọ bụrụkwanụ na ị lee anya na ị nwerọ efe na ị ma nganwu oge ni o mgbe ị chọrọ ịga ya, ị nwekwara ike rejistakwa ọnlaịn. Ị ga-ejikwa fon gị, kọmputa, kọnektie n'ịntanet, i rejistaa. Ọ bụrụ na ị rejistasịazie, ha ga-agwazikwa gị mgbe ị ya Bịa abịazi, were mgbe ya. ọ ga-adị redi ga-abịazi n'ụlọ ọrụ nke dị nso bịa werekwanụ ya Ọ, ị gbọrọ ihe ewu na-eri maka na e lee anya nke ọma ee ama m ebe m gara gbata nke m na Gosa maka na ọ mpaghara ebe ahụ ka m bi ebe ahụ kwa ka m gara ọ dịrị m mfe ee eziokwu na ị nwere ike ee, ịkwụ n'ahịrị n'ahịrị nọtụ ogologo ị nwere ike nọọ awa atọ awa ise ị nwere ike sị ọ bụrụ mbọchị ahụ ị gara n'izizi ka ị mm, ga-aga ị nwere ike inweta ị nwere ike ọ bụrụ na ọ ga-eru echi ma nwanne echi mm. mana ike agaghị agwụ gị maka na ike anaghị agwụ onye na-ala be ya maka ya bụ ị gbata ya ị bụrụ onye tozuru oke dịka ede ihe anyị na-ekwu na akwụkwọ ntuli aka bụ ihe ga-eme ka a mata onye ị bụ mata na ị bụ onye Naịjirịa hmm. mata na i torugo ogo ịgbata ya bụ akwụkwọ mata na ị bụ onye na-erube isi n'iwu ala anyị maka na ihe ndị a niile bụ ihe na-egosi na mmadụ etozuola oke ọ na-egosi na ị na-erube isi ọ na-egosi na ị kwadoro agamnihu ala anyị maka ntuli aka ee demokrasi ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya hmm. etu e si ahọpụta ndị na-achị na ụdịrị ọchịchị onye kwuo uche ya bụ na mmadụ ole dị etu a kwenyere na onye a ga-achị anyị hmm. na mmadụ ole dị etu a ekwenyeghị na ọ ga-achị hmm, anyị e, a ga-abịazie atụlicha aka ọ bụrụ ebe a na-eme ya n'iji eziokwu na ịkwụwa aka ọtọ a bịazie agụọ ndị kwenyere na e, onye a ga-achị ọ bụrụ na ndị tuliri aka dụ iri abụọ hmm. onye nke ndị tuliri aka si na ha achọghị ka ọ chịa adịrị iri maọbụ iri na abụọ hmm. agbakọ onye nke nke ya ka hmm. onye nwetara iri abụọ ka na onye nwetara iri na abụọ onye nwetara iri abụọ ekwuo na ọ ya tụrụ ugo na ọ ya ga-achịrị gaba ọ ya bụ ya bụ eh, mkpa ọ dị inweta ya bụ akwụkwọ ntuliaka ee eh, dịka ị gworo na enwere ike inweta ya na online mhm. maọbụ nweta ya na offices ee mhm. eh, kere biko maka o nwere ndị pa ekwentị ha n'aka ugbu a hmm. na-asị eh, aghọtabeghị ebe a sị na a ga-eje n'online kee ebe online a ga-aga hmm. biko eh, Flo Flo enwere ike ịgbaziri ha ụzọ etu ha ga-esi gaa n'online dịka hmm. ndị pa e, ekwentị ha n'aka ugbu a na-asị kee ka a ga-esi gaa ebe a maazị apart from uh, uh, hmm, online anyị hmm. na-ekwu ndị nọ na village kee ihe a ga-eme since enwee eh, ka anyị kwugodu ndị nke nwere eh, ah. hmm, maka ndị nọ na village dịka nwaada kwuru hmm. eh, ka m zaa ya tupu ị gaa na ndị pa laptop palmtop even foot top nke ọbụla hapụ ndị nọ n'ime obodo dịka esi kwu ha ga-aga na ụlọ ọrụ dị nso maọbụ ebe e hiwere ward ịga na enwere ward ward nwee centre centre Ehe. ha ga-aga ebe ahụ ndị nọ n'ime obodo ọ dịrị ha mfe maka ndị mmadụ ebughị ibu n'ime obodo dakpapịa pịa pịa ee, a- nke nwa bekee kpọrọ esela gị ejigoro igwe onyonyo ha see gị foto kpakpakwa ọ gaghị akarị otu ọnwa mana o nweela ndị mere registration ọ karịala six months enwetabe n'obodo mepere emepe n'ihi na ndị mmadụ ka nkụ o nwekwara ndị nweta nke ha dụgoro ready mana eh, ị ga-were ya bụrụ nsogbu mm-hmm. iru ebe pụta n'ụlọ ọrụ eh, INEC ị ga-ahụ na ha nwere ọtụtụ ndị eh, voters card e rejistara ọ dụgoro ah. ready mana onwe ha anaghị abịa ewere ya ọ bụrụ ha na-abịa na-abịazie crowd aka nkụ eh, ndị mmadụ ejuru ka anye gị voters card bụ nsogbu a na-eme eh, eh, ọ dị ka a na-emezi ihe a na-akpọ bribe before enye mmadụ Ee, voters card mana otu ọbụla o si dị dịka ọnọdụ anyị nọ n'ugbu a ọ dị mkpa na ma o were gị otu ọnwa o o were gị ọnwa isii o gaa kwụrụ n'ahịrị ahụ nara aha ya bụrụ na ideela ọ bụrụ na idebebeghị aha gị mm. ka ebe ọ bụ na eh, adọtiela oge ahụ mm-hmm. ka o ruo ngwụcha ọnwa anyị bara tata ma tata bụ first of eh, June mm-hmm. ka ọ bụrụ na ibido tata ị ka nwere abalị iri atọ mm. bido ebe a m n'oge a m na-ekwu okwu ị ka nwere abalị iri atọ mm. iji wee jee mee ya bụ ndeba afa ebitere gị nke gị ọzọgodo na o were gị ugboro ụbọchị naabọ ụbọchị atọ ma ya wụrụ na afa gị bara na ya iweta ha na kaadị mgbe ọ ga-eru afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ a ga-atụnye eme ntuli aka ị ga-eji nwe ya ka ngwa gị ba e, o nwere ndị mee voters card before mgbe gara aga hmm. mechaa voters card ewetebeghị nke ha because iru ebe a ndị mmadụ ka nkụ actually some people bịazie a na-asị bịa next week ịbịa hmm. ọnwa aka bịa next week e postpone ya because ndị mmadụ ka nkụ at the end of the day ndị enwetazi the voters card dịzi as if uh, hmm. e registrara voters card ahụ ihe m chọrọ itinye ọnụ kịta hmm. advice m chọrọ inye ndị na-eme ihe a bụ ọ bụrụ a ga na-eme ya n'offices ehe ọ bụrụ skuul ọ- ọ- ndị skuul ndị nnukwu a aga ebe a rejista ndị mmadụ na-agagharị like that instead of eme ya ịga ebe a ịga one place the whole of this village abịa rejista na one place ọ ọ dịrọ mma like that because ndị mmadụ ka nkụ ịga n'ọfịs INEC kịta ndị mechaa since ewerebeghị their voters card ọ nọkwa ebe ahụ so ịfụzi ahụ ọ dị ka ndị mmadụ achọrọ iwe voters card ị ga ebe a amecha registration iwee your card abụrụ nsogbu so ọ dị it's horrible ọ dịrọ mma ame ya in a way that everybody will get their voters card ọ bụrụ imeta registration ime nweta your card ọ dị mma nke a bụ ndụmọdụ Ah, tupu anyị emechikwa mmemme a anyị ga-enyekwa a ga-enyekwa ohere ka inyekwa ha ndụmọdụ ọzọ Ah, maka na eh, a sị na ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka Eh, ọ bụrụ na nne ya anọghị ya nna ya anọrị ya ya bụ ọkpụrụkpụ okwu iwepụtara bụkwa okwu a ga-etinyekwa ọnụ eh, ọzọ ya bụ anyị ga-enye ha ndụmọdụ a n'ikpeazụ mana ee ajụjụ m jụrụ tupu anyị agafee na nke a kịta ikwuru bụ ndị pa ekwentị kedu etu ha ga-esi abanye na ọwara ha ga-esi were mee ya bụ ntuli aka ka a hapụ gị hmm. ebe ọ bụ na ikwugo ihe gbasatara eh, nke ọzọ ka nwaada hmm. tinye ọnụ na ya bụ okwu kedu ndụmọdụ ị ga-enye eh, o nwere ndị bụ tata ka ha gbarịrị afọ iri na asatọ hmm. ha etozugo ogo ee, nwekwa ndị bụgoro okenye kemgbe ha agbatabeghị mana ha nwere laptọp ha nwere palmtop ha nwere android ha nwere phoenix ha nwere ferefere ha nọ ọ- ọ-

ọ dị mma gị bụ ya nwa na-ekiri anyị nụgo na ya ụnụ ụgwọ ọgwụrụ ndị ahụ gọgụrụ
Ọ ị bụrụ- gara gọgụrụ Ọ bụrụ- gaa gaa gaa saịtị INEC. ndị Alright, INEC gaa na ụnụ site ụgwọ anyị.
Nweta ya. ọgwụrụ A gaa ga-agwa gị. saịtị INEC A ga-akụziri gị ụzọ Ee, ị gị ga-esi. ile a- ile eme ya ọwụ mmadụ ga maka ịma ịma na etu isi abanye na onyonyo ndị na- ndị na-agba mgba ee ọtụtụ ndị ee, ụmụ okorobịa bụ a na- ebe a na-akụ ọkpọ nakwa ee, ụmụ ihe nkiri dị iche iche hmm. ma nke na-agbaziri mmadụ ezi ụzọ ma nke na-agbaziri mmadụ ajọ ụzọ hmm. ee eh, ọwụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ha ma ebe ha na-aga mana nke a na-ekwu ugbu a ị ga-ahụ na ọtụtụ ụmụ okorobịa agaghị achọ ka ha gaa ebe ahụ hmm. maka na ọ bụghị ebe ha ga-enyocha ihe ihe jọrọ njọ ah. kịta gị bụ nwa agbọghọbịa nwa okorobịa rugoro afọ iri na asatọ hmm. ịpa ọtụtụ e, ọwara eji aga na e, ịntanetị ị kwesịrị ka ị ghọta hmm. etu e ga-esi banye na ya bụ e, kee ihe a kpọrọ ya saịtị ndị INEC ha ga-egosikwa gị nye gị ntụziaka etu ị ga-esi mee gịnị debanye afa gị ị bụrụ onye dị rejistad o rukwa mgbe ee ha ga-achọ ka ị bịa were ya na ụlọ ọrụ ha ha ga-eme gịnị ha ga-ezitakwara gị ozi edemede etu ị ga-esi bịakwa n'ụlọ ọrụ na ebe ị ga-abịakwa were ya na mm, ebe a kịta bazị uru mana a ga-ajụ ya na ọ bụ ajụjụ maka onye ajụjụ anaghị efu ụzọ ee anyị ekwuola n'izizi ihe bụ akwụkwọ ntuli aka nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ mana ọ ka nwere ndị bụ ugbu a ka ha gbanyere igwe na-ekwu okwu ha biko ee eh, kedu ihe eji akwụkwọ eh, akwụkwọ ntuli aka ahụ eme ee eh, anyị na-ekwukwa anyị na-egosikwa ha ya hmm. nekwa akwụkwọ ntuli aka anyị na-ekwu maka ya ihe a bụ voters card hmm. ihe m na-ajụ nwaada bịara anyị bụ onye ọbịa bụ kedu ihe eji akwụkwọ e, ihe ntuliaka eme enwere ike gị onwe gị na-ekiri anyị bụrụ tata ka ị na-afụ izizi hmm. tata ka ị na-anụ maka ya maka na ọ taa ka chineke nyere gị ohere ịnụ ya ọ bụ enwekwa ike na-anụbu ihe n'akụkụ maka na ọtụtụ ndị igbo ndị be anyị evu sị hapụ ndị a n'ọbụ ihe ha kịta anyị chọrọ ka ị mee ya n'ọbụ ihe gị ọ hmm. bụghị ihe ha hmm. ọ bụ ihe anyị gwa ndị na-ekiri anyị ihe eji akwụkwọ anyị ji n'aka eme Maazị ndewo.
Eh, ndewo. Ndị be anyị ihe m na-achọ ikwu na akwụkwọ anyị ji n'aka mm. nke a ya wụ ikikere gị anyị niile ma na mgbe na-adịghị anya anyị apụwakwa a na-akwadokwa ituli aka elu mm. mgbe na-adịghị anya so ọ bụrụ na i jirọ akwụkwọ anụnwa mba niile ị na-aba n'ụlọ gị mm. bụkwa egbe ọnụ ihe a wụ ikike nke ị nwere ọ bụrụ na ihe ị na-afụ na Naịjirịa na na ịchọghọ ya na onye na na-achị gị na na ịchọghọ ya lekwa ikikere ị nwere ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị gbanwee ihe ị na-afụ na Na ahịa ka esi azụ ihe niile na-emenụ na ị likerọ ya, a na-egbu mma, a na-eme nke ọzọ, ị likerọ ya, lekwa ikikere ị nwere. So akwụkwọ a ji n'aka anyị na-ekwu maka ya bụ ya wụ ikikere ị nwere. Ihe e ji ya eme bụ ihe e ji arọfụta onye ị chọrọ ka ọ chịa gị. Ọ bụrụ na ị nwerọ ya, mara na mba niile ị na-aba bụ mba egbe ọnụ. And ihe m na-agwa ndị be anyị ndị Igbo, ị ma ndị Igbo na ejighị ntụ e, a, e, atụma vootu a na-ekwu maka ya, ha ji ya kpọrọ ihe. Ha sị na ha merewe na ọ ihe ha. Mana m na-achọ ịgwa anyị ka anyị chenjie obi ahụ anyị nwere because i lee anya ndị be anyị ndị ugwu, ma onye na-akwa baro, ma onye na-ere dabino, ma onye na-ebugharị mmiri, Ma ụmụ ha nta karịsịa. niile, ma ndị na-erudughị eru sef, ha niile, onye ọbụla nwere akwụkwọ anụnwa. Ha achọghị ịgwa gị, ha ma sị gị na a nwe- e- enweghị ihe m ji ya eme. Ha na-enweta ya. Nwetegodi ya. Ihe m na-agwa gị ndị be anyị, nwetegodi akwụkwọ nke anụnwa. Jide ya n'aka because ị marọ ụbọchị vootu ị nwere ike sị okay onye nụnwa wụ onye nwere ike ichenjiri anyị ọnọdụ anyị nọ. ka m gaa tụnyere ya mana ọ- ịfụ- ị na that day i nwezidị akwụkwọ ị kwaa amakwaara so ihe m na-agwa gị nwa wụ onye na-enene anyị n'ụtụtụ a nweta akwụkwọ anụnwa nweta ya desa ya desa ya ọfụma ọ ya wụ ikikere gị mgbe ụbọchị a- ntuli aka elu ruere ị pụta were ya họta onye ị chọrọ desa ya ebe ahụ ka o were chịa anyị ọfụma ọ ya bụ ihe m na-agwa unu n'ụtụtụ a so ihe eji ya eme bụ eji ya arọpụta onye ga-achị anyị mgbe oge ntuli aka ruru ọ dị mma ee a sị na a na-akụ akụ ebe a m gara ịkụrụ nwa ada anyị aka maka na ọ- o kwuru ya gboo wa ị fụgo n'ike niile o ji na-ekwu ya ọ bụ ka o si dị ya n'obi Ọ ka- ọ chọrọ ka a gbanwe chọrọ ka ọnọdụ a gbanwe ọnọdụ ndị nọ ebe a Ọ- na-eme a- a na-eme ihe anyị chọrọ ee Iwu dị na Naịjirịa bụ na o nweghị ụzọ ọzọ ị gaghị anụ aga kuru nwa onye nọ n'oche Ah, ya pụọ. kuru ekupu kute onye ọzọ na etu ị ga-esi emedebe ya bụ i jiri akwụkwọ a anyị na-ekwu maka ya wee mee gịnị wee tu mee ntuli aka mbọchị ahụ gị je tinye aka achọrọ m na ọ bụ onye a ka m chọrọ ka ọ chịa ya achịba achịba gị ọ dị mma ee ekwentị anyị yekwara oghe ama m na ị na-ahụ ya na igwe onyonyo gị ugbu a Ee, kpọọ anyị n'ekwentị ka ị soro anyị tie mkpu anyị na-eti ebe a ka ndị mmadụ ga-agbata akwụkwọ ntuli aka ka ha nwee ike ịhọpụta onye ha chọrọ ka ha nwee ike ịgbanwe ọnọdụ obodo anyị a maka na ịna a ga-agbanwe ọnọdụ a ga-agbanwe ọnọdụ ọ bụghị tigbuo zọgbue ọ bụ site na ikikere anyị nwere bụ ikikere ee vootu a akwụkwọ ntuli aka gị were ya ụbọsị ahụ kwụọ n'ahịrị na onye a ka m chọrọ gị tụnyere ya ọ wụ ihe ga-agbanweli ọnọdụ ee n'eziokwu na a ga-asị ee nkewa nkewa nkewa mm. mana ihe niile dị chineke n'aka o ebe iwu chineke sịkwa anyị ka anyị kwanyere iwu iwu na-achị ala anyị ebe ọbụla anyị nọ ka anyị ah. kwanyere ya ugwu oh, ebe ọ bụ na ndị na-achị ala anyị sị na o nweghị ụzọ ọzọ a ga-eji wee mee ntuli aka mm, na-abụghị site n'inwe akwụkwọ a mm. ehe gbata ya mbọchị ahụ gị jee mee ya chineke esite na ya bụ ihe i mere wee gbanwee ọnọdụ ndị ọchịchị ala anyị onye ị na-achọghị gị ga- ị ghara ịtụnyere ya, onye ị chọrọ gị tụnyere ya Ehe, e wee onye ahụ emerie bụrụ onye ga na-achị anyị ọ dị mma ee, na-etufughị oge ka anyị gaa ee, ezumike azụmahịa ọzọ anyị chigata azụ ọtụtụ ihe ka dị Ee, m ga-ajụ onye ọbịa anyị nakwa nwa- nwanne anyị nwaanyị anyị ncha niile na- so na-eme mmemme ka anyị tinye ọnụ n'ime ya mana anyị ga-aga ya bụ ezumike azụmahịa anyị chigata azụ Anyị amalitekwa n'ebe anyị kwụsịrị gawa n'ihu. Agbanyụla igwe onyonyo gị, apụkwala, ị sịkwala anyị emechaala, anyị emechabeghị, anyị na-echigata azụ ngwa ngwa na-etufughị oge gị.

akọnuche akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị mọnde nakwa ụbọchị fraịde ọ kụọ elekere asatọ kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga ịtapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuwe uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ akọnuche zuru oke ọ bụkwa sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu
anyị atọpere ụlọ ihe niile ahụ anyị ji ee, anyị bu ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị ee, a ga na-ewefute ya ofu nne mma nwoke ee, anụ ka m si kwuo ya
Nna, takwanụ ọjị a n'otu ka anyị bụ ụmụ oru gị taa nya n'ibe n'afa kraịst onyenwe anyị anyị abịakwa ọzọ na ya bụ agụkpụ ụzọ akụkọ ọnụ aha m bụ obiageli ihejeka aha m ka bụ okwubilichukwu francis nwere ike kpọọ ya maazị okwu ihe na mkpọbiri francis ihe mama afrịka igbo anyị zuru ka emee
Ndị mụrụ m, anyị ekwutago ihe gbasara ihe a na-akpọ voters card, but kịta anyị batara na ezumike ka anyị gaa n'iru ka anyị gaa n'iru kuzie maka ihe anyị anyị na-ekwu maka ya. Ọ dị mma ka anyị gaa n'iru ihe anyị na-ekwu maka ya. Ihe anyị na-ekwu maka ya maọbụ ihe anyị ga-aga n'ihu ikwu maka ya bụ Ihe, Gịnị kpatara? Ajụjụ m chọrọ ịjụ ha bụ, Gịnị kpatara na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị enwe mmasị na iweta maọbụ ije gbata akwụkwọ ntuliaka a? Ee, ka m malite na ebe ị nọ flọ flọ. Mm, Daalụ maazị. Ee. Ihe mere ndị mmadụ ana enwe mmasị na ebe it- ebe ntụliaka dị bụ Ndị mmadụ ga-aga n'ọka nkụ pụtazie sị ka a gaa mee ihe a kpọrọ vootu. Agata ebe ahụ mechaa ndị mmadụ eme ọtụtụ mmadụ emecha ihe ahụ apụazie ọ bụrụ ihe a mee ka a na-afụ so ọ bụzie o mezie ndị mmadụ ana enwezi mmasị n'ebe ntuli aka dị because ana enweta ihe a chọrọ. Hmm. ọ dị mma ee nkọwa gị bụ na ọtụtụ ntinye aka e mere na mgbe gara aga hmm. na A na-enweta ya. ọwụ- ndị a na-eche na ọ wụ ndị ndị mmadụ họpụtara a- anaghị ekwe ka ha banye na ya bụ ọkwa ọchịchị ha ewere ya nye onye Onye ọzọ. ha masịrị ha na o mezie ndị mmadụ obi a na-ajụ ha oyi ee e nwere nke ọzọkwa ee, a na-ekwu maka ha maka ya ee, na ụfọdụ n'ime ha enweghị mmasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ehe ya bụ nke abụọ na ya bụ ihe kpatara na ndị mmadụ anaghị enwe mmasị bụ na ụfọdụ n'ime ha ama ọ dị ada enwe ihe gbasara na a na-eme ntuli aka elu na nke ala gbasa ha enweghị mmasị na ya ma ncha ma ncha e nwere ike e, i nyego e, ihe kpatara na ha anaghị enwe mmasị mana mgbe ụfọdụ ọ bụghị ọ nwekwara ike ọ bụrụ ihe ọzọ mere na ha anaghị enwe mmasị eleghị anya ọ eh, bụrụ every- eh, everybody everybody chọkwara ihe dị mma mm, ọ bụrụ ndị ndị chọrọ a na-eme n'i vootu ahụ na-eme ihe dị mma mm. ndị mmadụ ga-apụta nnukwu na-apụta mezie mezie vootu ahụ ka a mara onye nọ n'ekwentị onye ka anyị kene ụtụtụ ọma onye ka anyị na ya na-ekwu ka nwoye kee ebe i si akpọ anyị ọ dị mma ee ị nụgo ihe anyị na-ekwu maka ya biko eh, tinyere anyị ọnụ ee ee Ah, nwoye kpọghachi anyị azụ Ah, anyị gara ọ gara amasị anyị nke ukwuu na eh, ya bụ ekwentị gị gara n'ihu mana biko gbagharịara anyị enwe ike ọ bụrụ work na net bụ ihe dọbiri ya bụ ekwentị mana anyị ka ga-eche na ị ga-akpọghachi anyị azụ ee okwu ọma dị n'ọnụ gị gaa n'ihu hmm. Hmm. so ọ dịka ihe m na-agwa gị nọ hmm. ndị chọrọ ndị a na-atụ ihe a o nwe onye ga-eme ihe ọ sị a ga-emezi ụzọ a ga-ewu ụlọ akwụkwọ a ga-eme nke a ga-eme nke ọzọ mezie ebe a na-azụ ahịa wee jee ndị mmadụ gata eh, akwụkwọ a na-akpọ akwụkwọ nnukwu nyecha everybody promise and at the end of the day a na-eme ya mm. so o mezi ndị mmadụ na-enwezi mmasị n'ebe ihe a dị e kwuo okwu vootu kịta nwe onye na-atụpụ ha sị hapụ ndị a biko enwe m time ọ dị mma i kwuo na ya chineke ga-anụwala olu anyị mana ọ ga-etinye n'obi ndị ahụ ka ha nwee ntụgharị uche na ọ wụ mmadụ ka chineke ji arụ ọrụ o nwere ike na nke a na-achọ ime ugbu a hmm. chineke apụta dị ihe na iwu riri bụ na mgbanwe ga-adị na ndị ga-abanyerịrị n'ọchịchị nke ugbu a hmm. na ha ga-emezupụta nkwa ha kwere anyị nne eh, ọnụ gị na-eme enwe enwe enwe hmm. eh, biko eh, kee ihe ọzọ ị na-eche na ya mere ndị mmadụ ejighị enwe mmasị ịpụta na na na-agbara akwụkwọ vootu maọbụ mbọchị a na-atụ vootu gị elee ha na-arahụ ụra hmm. maọbụ ndị ụmụ okorobịa na-agba bọọlụ na field
iwe na-ewe ha na iwe na-ewe everybody ụfọdụ wụ ị ma na oge otu a nọ na campaign hmm, hmm. ndị mmadụ ga-apụta ndị na-azọ ọchịchị ga-abịa gwa gị na a ga-eme nke ha ga-eme nke ọzọ kwechaa nkwa niile anyị ekwe mana mgbe ha banyeziri ebe ahụ okwu echenjie

ụtụtụ ọma ee nsogbu adịrọ ga ee nwa- ngwanụ gaa n'ihu ee ee mm, ee

daalụ na ee ọ dị mma ee kwuo oge a na anyị na-anụ ihe ị na-ekwu Mm, ọ dị mma

Mm. Ah, o- o mechi- o mechiri o mechiri shọpụ ya kamgbe awa naabọ Ọ- ọ- ọ dị mma da- daalụ maka ịkpọ anyị nị. Mm. tiwe mkpu na-emegide ha na-emegide ha ọ dị mma ee ee mm.

ọ dị mma ngwanụ ka anyị ọ dị mma anyị ga-ewere ya- anyị ga-ewere ya etu a ka ọ dị ka anyị nye onye ọzọ ohere ka o nwee ike itinye ọnụ daalụ maka ịkpọ anyị n'ekwentị o chineke Daalụ gọzie sir. gị Daalụ maazị. Aha. ọ dị mma anụgo ka nwoye si were tinye ọnụ o si ọka anambra steeti wee kpọọ anyị ugbu a wee kọwaa etu obi si dị ya ọ sị ndị igbo na-ewere ego chere buru ụzọ gaa gbata vootu gị jụ ego ole ka ị ga-enweta na ya Ga- mana ndị ụmụnna anyị ndị mgbago ugwu ga-ewefute ohere wefute ihe niile ha nwere ọ bụgodoro na ha enwetaghị taa echi ha mhm. echighata azụ a ga-ejegide ebe ahụ wee ruo mgbe ha ga-agbata ya bụ akwụkwọ vootu ọ dị mma ee eh, ihe ọzọ a ga-ajụ maka na obere oge kịta a sị anyị kwakọrọ ngwongwo anyị m ga-ajụ ka anyị mara ka maka ihe okwu baa na ego ogbenye ala azụ ejide ga-agbata akwụkwọ vootu a a na-ekwu maka ya o nwere onye ejiri ego agbata eche m ma o nwere onye ga-asị na mba ejirọ ego ọ bụ ihe na-emebi ihe bụ ndị hmm. politician pụta sị hmm. i votu i were ego i votu i were ego ihe a ka a kpọrọ corruption hmm. ọ bụrụ ị chọrọ ka ezigbo ị chọrọ ka mmadụ pụta wepụta obi gị hapụ okwu ego votu onye a ị chọrọ hmm. because ọ bụrụ okwu ego onye ọjọọ ga-abata na-eme ihe ọjọọ ọ bụghịdị mgbe a na-atụle ego ka m na-ekwu maka na akwụkwọ kaadị anyị ji ka m na-ajụ ejiri ego maọbụ ya bụ ejighị ego agbata ya ewepụta naanị ihe ọ ga-eri gị bụ oge ị ga-eji wee gbaa mana akwụkwọ vootu anyị ji n'aka anyị gbatachara ya n'efu anyị etinyeghị one naira naira. ma ọ bụrụ ndị ọbịa otu kọbọ afụ kọbọ na afụ onweghị nke ha nara anyị ọ n'efu ya bụ ịtụla ụjọ naanị oge gị oge ahụ wepụta ya ka ị nwee ike ịgbanwe ọnọdụ gị naanị oge gị ka oge ka ọ ga-eri gị gị nweta akwụkwọ ahụ mbọchị ahụ a ga-atụli vootu naanị oge ka ọ ga-egbukwa gị jee tinyekwara onye ị chọrọ eleghị anya chineke jiri ya rụọ ọrụ maka na eh, olileanya anyị bụ ebe chineke nọ Ehe, i kwuchakwaa Em, dịka anyị na-aga n'ihu eh, o nwere afọ ole mmadụ ga-eruo o wee nwee ike inwe ikikere ịtụ ịgbata akwụkwọ ntuli aka afọ iri na asatọ Aha. ya bụ na otu iwu naijiria ala anyị si dị Naanị afọ iri na asatọ ka ị ga-eru. Mana ee ị nwere ike iru afọ iri na asatọ tata gị sị a ọkwara sọsọ tata ka m ruru afọ iri na asatọ i rugo ọ bụrụ na ị jere gbaa akwụkwọ i rugo afọ iri na asatọ jee gbata akwụkwọ ntuliaka gị taa maa na i ruola ogo inwe ntuliaka ọ dị mma na nchịkọta ihe ememe anyị ị ga-eji otu nkeji wee nye ndị be anyị ndụmọdụ ikpeazụ ọkachasị ụmụ nwaanyị hmm. hmm.
daalụnụ ndị Igbo ndụmọdụ m nwere kịta bụ bikonụ unu gbaa mbọ ka unu nweta ihe a kpọrọ voters card because ọ dị mkpa ihe afụfụ niile anyị na-ata ka anyị pụ n'afụfụ a n'afụfụ a dị too much afụfụ a na-ata since ya ndị ndị abalị ọ bụrụ ihe anyị chọrọ ka e mezie ugbu a ugbu a everybody pụtazie ka anyị tụzie tụnye onye anyị chọrọ anyị ma ga-edozi ihe niile ka ọ dị mma ma ihe- kịta ihe gara ọnụ o nwe onye na-azụbu ihe o nwe ihe a ga-emezi kịta ihe ọbụla a na-ego kịta o nwe ka a na-ego ma nchọta ife a na-eri eri kịta o nwe ka a na-egobu everything bịa dịzie expensive ọ gara ọnụ so kịta anyị chọrọ ka anyị chọọ onye ga-emezi ihe ka ọ dị mma because everybody kịta na-ewe iwe ọkụ iwe ọkụ iwe na-ewezi everybody kịta because a na-egbucha ndị mmadụ na street nri adịrọ ego adịrọ o nwe ihe dị ndị mmadụ na-ata afụfụ so ọ na-ewutu anyị too much so kịta ka anyị pụta in mass ka anyị gaa votu onye anyị chọrọ anyị chọrọ onye ga-emezi ihe ihe adị mma ọ dị mma nwada ee gbaa ụmụ- ndị ntorobịa ibe gị okwu maka na eh, gidigidi bụ ugwu eze a sịkwanụ na eh, ọdịmma nke ala anyị dị ndị ntorobịa n'aka gwa ha okwu biko ndụmọdụ m nke m na-enye ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-asị because ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọ bụ ndị ọ na-aka njọ n'isi ha ga-asị na ọ gbasaghị ha na ha enweghịdị efe na ha achọghị ihe na-egbu ha oge biko ugbu a ihe niile ahụ unu kwuru na ọ gbasaghị unu na ọ gbasakwa unu na ọ gbasa unu ugbu a m na-asị ka ọ gbasa unu unu afụgo ihe na-eme na naijiria ịma na ile anya ndị igbo ha bu ahịa na- a na-azụ na naijiria n'isi Ọ bụrụgodị na ị sị na ị ma mba ọfịs ma mee nke a, ma ọ bụrụkwa ma onye na-achị ebe ahụ ọ policy ha tinyere ga gị nwa onye na-azụ ahịa ga-esokwa. So, iso ya bịa kụlie ebe ị na-azụ ahịa. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe na-emenụ ka ị wee tinye nwee ọnụ, biko jee nweta akwụkwọ ntuliaka gị ka ọ ga-abụ n'ụbọchị ntuliaka ga-apụta, jisie ike pụta mbọchị a. Ejina ya eme mbọchị ezumike, ejina ya eme mbọchị e ji eme nkwarị na nkwarịkọta. Pụta ka ị họta onye ga-achị. Chineke mee amara, onye nke anyị chọrọ ịpụta. Otu onye nke anyị chọrọ ịpụta, unu gbazie mbọ pụtazie ka unu vootu kwado ya. Kwado ya ka ọ dị mma, you understand, ka anyị nwetagoro onye nke anyị na ebe ahụ. Na afụfụ a dị too much. asịna na vootu gị ama kaụntụ asịna na ama agụ ya maka ọ bụrụ na anaghị agụ vootu Ndị politicians ama na-eji ego na-ego vootu, so pụta tụọ vootu gị na a ga-agụ vootu gị. Ọ dị mma, ee, gị bụ onye ọma kiri anyị n'ụbọchị nke taa, ana m asị gị gbaa mbọ weta akwụkwọ ikikere gị ka ị nwee ike ịhọpụta onye ị chọrọ n'oge nhọpụta a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Bụrụ ezigbo nwa nwa amaala. E nwere ihe nwa bekee kpọrọ exercising your franchise. Ọ bụ oke na ọrụ gị dịka nwa amaala Naịjirịa ịga atụ vootu. Ị jụrụ ịga atụ vootu maọbụ na mmadụ enweghị mmasị ịtụ vootu, ọ bụkwanụ ịda iwu. Ee, eziokwu na aka anaghị akpara ndị na-ejeghị tụọ vootu mana o gosiri na ị naghị erube isi n'iwu jikọrọ ala anyị maka na iwu ji ala anyị bụ na ọ bụ iwu, oke na ọrụ dịrị gị ịga mee ntuli aka họpụta onye ị chọrọ. Maka nke ị na-asị na ọ gbasaghị gị na ọ gbasaghị gị, e mechakwa ọ ga-agbasata gị. Maka na dịka nwanne m nwaanyị rụtụrụ aka, ahịa ị na-azụ, Iwu a ga-ewefuta nwere ike ịsị na achọghọzị ka a tụbata mkpụsị e ji ahọcha ọnụ nke nwa bekee kpọrọ toothpick, gị gaa tụọ ya e, n'ihi na onye onye na-achịnụ mara na ọ bụ gịnwa ga-atụ ya, ya etinye iwu ahụ, mara ụma tinye iwu ahụ na ọ ga iwu ahụ ka ọ ga-ejideliri gị, gị maa n'ọnya, e siizie kọntena gị bụ e, osisi mkpụsị osisi e ji ahụcha ọnụ, ya bụ toothpick, ebe ahụ nde kwuru nde naira gị asụọ n'ime mmiri. Ọ laa, i bu- i budo aka n'isi. E nwere ike ọbara mgbali elu na ihe ndị ọzọ, onye ahụ anwụọ. Ọtụtụ si ebe ahụ na-anwụ, ndị e siziri ahịa ha. Iwu bụ ka e ji- e ji sizie ahịa gị. Mana ọ bụrụ na i nwere onye nke gị mara na ahịa a bụ ndụ gị, ọ ga-etinye iwu ga-enyere gị aka ị na-efepụ na-efebata. Ya bụ na ọ dị mkpa na ị nwetara akwụkwọ ikikere gị ka ị nwee ike ịhọpụta onye ị chọrọ. Etu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. N'aha nwanne m nwaanyị bụ Lọfụlọ. Flọ flọ wụnụ. Aha m nwa Florence Achụrụ. Ah, Ana m ekelekwa onye ọbịa bịara nọnyere anyị. Ana m asị gị ee, ụbọchị nta ka anyị na-achụ n'owere nchi, echi ka bụ ụbọchị. Aha m ka bụ Maazị Okwi Francis dị. Ana m ekelekwa ndị kpara aka n'igwe na ndị haziri ihe niile anyị mere n'ụbọchị nke taa na-asị ka Chineke gọzie unu niile ka ọ dị echi Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee